Ar an líne anois ó Bhéal Feirste tá Eoghan Ó Néill, Ceannasaí Rannóg na Nuachta ag Raidió Fáilte. A Eoghain, fáilte go dtí an clár. Go raibh míle maith agat, a Darren. Ok, a Eoghain, táim ag caint leat ar an raidió inniu chun nuashonrú a fháil mar gheall ar chúrsaí polaitíochta i dTuaisceart Éireann. Ar dtús, an féidir leat a rá dúinn cad é an scéal is déanaí mar gheall ar fhoirgneamh nua Raidió Fáilte, Líonra Uladh? Bhuel, tá muid ag dréim le go mbogfaimid isteach ins sa fhoirgneamh nua taobh istigh de choicís. Is é sin an dáta atá tugtha, an ceann is déanaí atá tugtha ag lucht tógála. B'éigean dóibh dlaoi mhullaigh a chur ar chúrsaí agus dá réir, so, bhí muid ag dréim le go mbeadh moilliú de shórt éigin ann mar is togra iontach mór atá ann agus tá sé ionann is críochnaithe anois. Duine ar bith atá ag siúl thart air, nó ag tiomáint thart air, bíonn daoine ag teacht chugainn a rá chomh hiontach leo go bhfuil an foirgneamh seo i ndiaidh springáil suas taobh istigh de roinnt míonna. Tá cuma ghalánta air agus tá muid ag dréim le bogadh isteach gan mhoill, a Bhriain. Yeah, chonaic mé cúpla grianghraf de, is foirgneamh iontach é, you know. Is dea-scéal é dar ndóigh go mbeidh sé ag oscailt agus go luath. Is cuimhin liom gur labhair mé le bainisteoir Raidió Fáilte, Fergus O'Hare, faoi roinnt míonna ó shin freisin. B'fhéidir tiocfaidh mé ar ais libh nuair atá sé oscailte nó rachaidh mé chuig fáiltiú, rud agus beidh sraith de fáiltithe oifigiúla againn. Ní hé go n-osclóidh sé ar lá amháin agus go mbeidh deireadh. Beidh muid ag reachtáil sraith. Tá cúpla cúis leis sin. Beidh muid ag, tá an oiread sin grúpaí Gaelacha ann agus ní bheidh an spás ann b'fhéidir achan duine a thabhairt le chéile. Ach le cois sin tá muid ag cur fáilte roimh ghrúpaí áitiúla insa cheantar. mar ba mhaith linn go mothódh siadsan go mbaineann an raidió agus an foirgneamh leofasan so le go gcuirfidh siadsan aithne ar an ceantar, ar an raidió, ar an fhoireann agus de réir muintir na háite, ba mhaith linn iadsan a bheith istigh fosta. So beidh sraith de fáiltithe idir seo agus an Nollaig againn. Tá sé go hiontach, yeah. Tá sé ar intinn agam dul suas chun dul ann freisin am éigin, you know. Just chun leanúint ar aghaidh chun caint faoin mórphictiúr polaitíochta i dtuaisceart Éireann sa lá atá inniu ann. An féidir leat a rá an bhfuil an easpa, like, cloisimid a lán caint faoin easpa feidhmeannais agus tionóil agus Brexit ag cur isteach ar a lán daoine sa réigiún i gcoitinne thuas ansin ach, An bhfuil sé sin fíor nó an bhfuil sé seo fíor just don lucht gnó agus polaitíochta amháin, an síleann tú? Bhuel, sílim go bhfuil sé fíor go bhfuil sé ag cur isteach ar bhealaí éagsúla do go leor daoine ach an rud atá i gceist, níl go leor ag tarlúint a chuireas as riocht do shaol daoine is go bhfuil siad ag dul a dhul ar ais ag na polaiteoirí agus brú a chur orthu. An rud is mó b'fhéidir atá in easnamh an iarraidh seo ná thar mar a bhí am ar bith eile roimhe seo ná an fearg a bhí ar dhaoine agus bhí daoine iontach feargach nuair a thit an fheidhmeannas as a chéile ach bhí an fearg sin i bhfírinne scoilte Bhí na náisiúntóirí thar a bheith feargach fán DUP agus gach rud a bhain leis an seal a bhí ag an DUP i gcumhacht agus i bhfírinne bhí na haontachtaithe ag cur an locht ar Shinn Féin agus bhí siadsan feargach fá Shinn Féin. So ní fearg comónta ag achan taobh dírithe ar an aon fhócas amháin a bhí ann. Agus go dtí seo níor tháinig aon dream chun tosaigh atá chomh láidir sin ar thaobh amháin nó thaobh eile a bheith ag rá look, Caithfidh sibh dul ar ais. Just dean é. Ná bí ag smaointiú ar cad é an praghas atá le híoc. Caithfidh sibh dul ar ais. Ní fheiceann tú sin ach i rith an ama. Níl pleanáil cuí á dhéanamh ó thaobh cúrsaí sláinte, mar shampla. Níl pleanáil cuí á dhéanamh ó thaobh cibé tionchar atá ann ó thaobh an Bhreatimeachta. Níl sé á imirt ag leibhéal Stormont, tá sé á imirt ag leibhéal Westminster agus dá réir. So tá cuid mhór seansanna ag dul gan freastal. gan úsáid, de thairbhe nach bhfuil na polaiteoirí ann agus iad in ann tairbhe a bhaint astu. But tá, b'fhéidir, má tá aon dul chun tosaigh a bheith ann, ní maith liom seo a rá, ach b'fhéidir nach dtarlóidh sé go dtí go mbeadh an Breatimeacht críochnaithe ar bhealach amháin nó eile, mar níor mhaith le aon chuid de na polaiteoirí dul ar ais anois agus gan tionchar acu i bhfírinne ar chúrsaí an Bhreatimeachta agus go mbeadh siad fágtha go bhfuil an chuma orthusan gur ghlac siad leis an pacáiste atá ag dul a theacht amach ar mhí Mhárta seo chugainn. An gcloiseann tú mórán caint i mBéal Feirste agus i dTuaisceart Éireann faoi, caint faoi Éire Aontaithe, luaigh tú ansin Brexit, agus ceisteanna faoi Acht na Gaeilge agus ceist pósadh comhghnéis. An bhfuil a lán daoine ag caint faoi seo nó an bhfuil sé just daoine sa pholaitíocht amháin, an gceapann tú?
Bhuel, is dócha go mbíonn daoine, mar gheall ar an Bhreatimeacht agus mar gheall ar an fheachtas atá ag dul ag Sinn Féin le roinnt blianta anuas, ag iarraidh go mbeadh reifreann ann. Agus mar gheall, go háirithe, ar an rud a dúirt Peter Robinson ar na mallaibh, tá go leor aontachtaithe tosaithe ag plé reifrinn. faoi athaontú na tíre agus a mhacasamhail d'urgóiú agus de dháiríreacht nach raibh ann roimhe seo. Sílim an rud a dúirt Peter Robinson go raibh sé iontach sonrach ag teacht ó Pheter Robinson agus tá aontachtaithe tosaithe ag caint fá dtaobh de. Ach i bhfírinne, fiú i measc náisiúntóirí, glacann siad leis gurb é an rud atá i gceist, fiú sula mbeadh reifreann ann, go gcaithfear plean a bheith ann, go gcaithfear rialtas na hÉireann, mar shampla, teacht chun tosaigh agus a rá, dá mbeadh athaontú na tíre ann, Seo mar a bheadh sé. Seo an rud a ba mhaith linn a fheiceáil, seo na rudaí. Mar chonaic muid in Albain, is cineál eiseamlair a bhí insa reifreann a tharla in Albain. Nuair a fógraíodh go raibh reifreann le bheith ann, tháinig ollscoileanna amach agus deir siad, bhuel, dá mbeadh reifreann ann, seo mar a bheadh na táillí againne, seo mar a bheadh na cúrsaí againne, seo mar a bheadh sé ag mic léinn ón Bhreatain teacht isteach le staidéar a dhéanamh anseo. Thosaigh na bancanna ag labhairt ar goidé an leagan amach a bheadh ann. Dá mbeadh Albain neamhspleách, thosaigh grúpaí ban, thosaigh grúpaí ceardchumann, thosaigh an sochaí ag labhairt fá goidé na athruithe a bheadh a dhíth dá mbeadh reifreann ar son an neamhspleáchais. Agus níl aon phlean anseo, níl aon plean curtha chun tosaigh ag dream ar bith anseo maidir le goidé an cruth a bheadh ar cúrsaí geilleagair, goidé an cruth a bheadh ar cúrsaí iompair agus dá réir. Leis an Bhreatimeacht, tchíonn muid in sa Bhreatain, na fadhbanna atá ag eascairt as gan a bheith réidh fána choinne agus sin an pointe a bhí á rá ag Peter Robinson, bhí sé a rá bhuel níl mise i bhfách le Éire Aontaithe ach níor mhaith liom go dtiocfadh reifreann aniar aduaidh orainn agus gan plean againn. So sílim in san am atá le teacht beidh an díoscúrsa sin ag éirí níos níos mó agus níos lárnaí an díoscúrsa goidé an cruth a bheas ar chúrsaí dá mbeadh reifreann ann fá athaontú na tíre agus dá mbeadh athaontú na tíre le tarlúint. Hmm. Tá sé cloiste agam go bhfuil an taobh aontachta ag snámh in aghaidh an easa, mar a deirfeá, le cúrsaí déimeagrafacha de agus go bhfuil an taobh náisiúnaithe an-mhuiníneach agus lán daoine ag tuar nach bhfuilimid ach roinnt blianta ó Éire a bheith aontaithe Is náisiúnaí mé. An mba chóir do náisiúnaithe, an síleann tú, a bheith dóchasach nó áthasach nach bhfuilimid ní i bhfad ó aontú na hÉireann a bheith ann, an síleann tú?
Bhuel, sílim go bhfuil difear idir aontú na hÉireann agus leasú agus aontú na hÉireann?

leis an Bhreatimeacht agus go bhfuil gach rud fríd a chéile, go bhfuil daoine ag titim amach lena chéile, ag troid lena chéile, nach féidir leo aontú fá aon fhírinne, fá aon eolas, agus go bhfuil achan rud ina dhíospóireacht, is nach bhfuil aon ghnó coitianta ag dul ar aghaidh sa tír mar tá an fócas ar fad ar an Bhreatimeacht agus na féidireachtaí agus na deadlines agus dá réir. So ní dóigh liom gur sin an rud a ba mhaith le le bunús daoine ach ba mhaith leo mar shampla go mbeadh Rialtas na hÉireann ag déanamh réidh Ag rá leo hé an ndéanann, I mean, cad é a chiallaíonn athaontú na tíre, mar shampla, don chóras sláinte? An mbeidh muid ag coinneáil an chuid is fearr den NHS agus araile, you know, nó an mbeidh stádas ar leith ag na sé chontae, taobh istigh de Éire Aontaithe, you know, go mbeadh siad ag coinneáil leis an chóras atá ann fa choinne deich mbliana nó cúig bliana déag nó cibé, cad é a chiallaíonn sé d'aontachtaithe? Bhí sé spéisiúil an rud a dúirt Mary Lou McDonald ar na mallaibh. Dúirt sí gur chóir an cheist fán Commonwealth agus ballraíocht i gComhlathas na Breataine, gur chóir é a phlé. Ní raibh sí i bhfách leis ach dúirt sí cad chuige nach ndéanaimid plé má shíleann aontachtaithe gur sin rud a dhéanfadh é níos fusa dóibh glacadh le Éire Aontaithe go gcaithfimid é a phlé. So ceisteanna mar sin tá siad á lua, tá siad ag teacht chun tosaigh agus is léir gur ar chúl seo ar fad tá ceist an Bhreatimeachta. Tá an Bhreatimeacht i ndiaidh a bheith ag cur ceisteanna identity, cur ceisteanna ionannachais. Tá siad uilig cineál fluid i láthair na huaire anois. Tá na hAlbanaigh i ndiaidh an cheist a oscailt. Tá ins na Sé Chontae tá daoine ag cur na ceiste níos mó, cad é an chiall atá le ceangal leis an Bhreatain nuair atá an Bhreatain ag imeacht amach as an Aontas Eorpach agus dá réir so tá an cheist sin ag dul a bheith chun tosaigh cuid mhór ins na blianta amach romhainn.
Mm. Agus luaigh tú Rialtas na hÉireann ansin. Tá 'fhios agam go bhfuil coiste ag don Chomhaontú Aoine an Chéasta ag Oireachtas Éireann, nach bhfuil, agus beidh siad ag, foilsiú cáipéis nó tuarascáil sna míonna nó am atá amach romhainn. Beidh sin ana tábhachtach, nach mbeidh?
Ó thaobh cúrsaí
Gabh mo leithscéal, tá an coiste ann. Just tá sé, tá coiste éigin ag breathnú ar chúrsaí. Ar chúrsaí an Tuaiscirt, yeah. Tá agus tá an Seanadóir Niall Ó Donnghaile ar an choiste sin. Agus tá sé suimiúil mar beidh reifreann an bhliain seo chugainn, tá sé geallta, nach bhfuil, go mbeadh reifreann ann faoi chearta vótála i dtoghchán na huachtaránachta. Agus do go leor aontachtaithe, tchíonn siad seo mar cineál Trojan Horse, go mbeadh vóta ag daoine sa Tuaisceart i dtoghchán na huachtaránachta. go mbeadh sé á dtabhairt beagán níos cóngaraí d'Éire Aontaithe agus b'fhéidir go bhfuil an ceart acu ó thaobh sin de ach, mar shampla, beidh an reifreann sin ag teacht chun tosaigh. Beidh go leor rudaí eile ach anseo sa Tuaisceart maidir le dhul chun tosaigh, ní fheicimse go dtarlóidh mórán an taobh seo den Bhreatimeacht agus tá rud eile le cur sa reicneáil, mar a dúirt mé, níl an brú ar na polaiteoirí ón phobal ach fosta tá ceist RHI le réiteach go fóill. agus tá an fhiosrúchán sin le bheith ag dul ar aghaidh san Fhómhar agus cinnte ní thiocfadh le Sinn Féin dul ar aghaidh sa rialtas go dtí go bhfuil socrú déanta fá RHI agus an ról a bhí ag an DUP is go háirid ag Arlene Foster ins sa scéal sin. Go dtí go bhfuil sásamh éigin ó thaobh sin de ní fheicimse gur féidir le Sinn Féin dul ar aghaidh i rialtas ins sa Tuaisceart.
Mmm. Sin an-suimiúil freisin. Em agus tá ceist faoi suíochán em Ian Paisley óg, nach bhfuil? Ian Paisley, yeah. An síleann tú go mbeidh eh Ah, toghchán ann? agus,
bhuel, sílim gur chóir go mbeadh mar tá an tacaíocht ag Sinn Féin agus an SDLP Mm. sa toghcheantar le go mbeadh go leor acu ag teacht amach. Tá seans agus bíonn daoine ag tuairimíocht gur seans go ndéanfaidh sé fhéin an gníomh é fhéin, go socróidh sé éirí as go spreagfaidh sé an toghchán é féin le go mbeadh smacht éigin aige ar an rud agus nach mbeadh sé náiriste os comhair an tsaoil go mbeadh sé ábalta rá bhuel gur shocraigh mise é a dhéanamh agus dá réir. Ach in sa cás is go mbíonn toghchán ann ba chóir go mbainfeadh Ian Paisley óg é just tá an caidreamh aige leis an pháirtí tá sé teann le tamalt anuas agus is cinnte go bhfuil seisean buartha ar bhealach éigin go ndéanfaidh an páirtí go ndéanfaidh siad feall air. B'fhéidir go gcuirfidh siad iarrthóir eile chun tosaigh nó nach dtabharfaidh siad an tacaíocht s'acu dó agus dá réir so ach ní thiocfadh leat a shamhlú go dtiocfadh an lá, ní ag an phointe seo cibé ar bith, nach mbeadh ainm Paisley, nár leor ainm Paisley le suíochán Westminster a bhaint i dTuaisceart Aontroma. Ní fheicimse go dtarlóidh sin go gceann tamall maith eile go gcaillfidh siad.
An cheist dheireanach, a Eoin, tá alt mór san Irish Times inniu ag rá go bhfuil Fianna Fáil agus an SDLP i mbun cainteanna chun teacht le chéile le chéile mar pháirtí amháin. An bhfuil aon eolas sa bhreis agat faoi na cainteanna seo agus an bhfuil tuairim agat faoin sórt tionchair a bheas leis?
Bhuel, mhothaigh mé an scéal sin agus ní raibh faill agam a bheith ag amharc air i gceart go fóill but ní chuireann sé iontas orm, tá na scéalta seo ag teacht chun tosaigh le tamall anuas agus tá bunús éigin leo mar tá an SDLP, tá siad ag iarraidh líne tarrthála i bhfírinne mar tá drochdhóigh ar an pháirtí agus. I mean, tá sé cineál buartha fosta fá thoghchán comhairle a bheas ann ar an bhliain seo chugainn anseo sa Tuaisceart, cad é an dochar a dhéanfar dóibh ansin. So tá siad ag iarraidh rud éigin a spreagfadh an pháirtí. Tá Fianna Fáil ag iarraidh rud éigin a chuirfeadh leis an pháirtí sin chomh maith. So tá na cainteanna ag dul ar aghaidh nó na teagmhálacha ag dul ar aghaidh ar chúl téarma le fada anuas. Tá daoine, mar shampla, ar nós, Patsy McGlone agus araile agus daoine iad b'fhéidir a mhothódh ar a gcompord i bhFianna Fáil i bhfírinne mar is an cur chuige polaitiúil céanna atá acu is atá ag Fianna Fáil go háirid an SDLP faoin tuaith ins an tuaisceart, tá siad iontach cosúil le Fianna Fáil faoin tuaith ó dheas. An áit a mbeadh an fhadhb acu b'fhéidir ná cuid de na ceantair uirbeacha agus an cineál, an stair atá ag an SDLP ansin, go bhfuil siad iontach cóngarach do más mian leat Pháirtí an Lucht Oibre ins an mhéid sin, go bhfuil siad i bhfad bhfad níos cosúla le páirtí sóisialach más mian leat, tá sóisialach bog ach ins na ceantair tuaithe go bhfuil siad i bhfad níos cóngaraí do bheith ina Fianna Fáil ins an tuaisceart, i bhfad níos mó béime ar an náisiúnachas agus ar an obair go háitiúil ins na cathracha Bhí siad i bhfad níos tógtha faoi chúrsaí aicme agus araile so sílim go má bhogann siad i dtreo comhaontú le Fianna Fáil le seasamh ins na toghcháin, sílim go ndéanfaidh siad go maith b'fhéidir i roinnt ceantracha cois teorann ach sílim go mbeadh dochar á dhéanamh don pháirtí, don SDLP. ins na ceantair uirbeacha agus sílim go dtitfeadh an vóta ansin, atá tite cuid mhór cheana féin ach b'fhéidir go dtitfidh sé arís eile ansin but cá bhfios, níl muid ag ag labhairt faoi aon rud a tharla roimhe seo so tá sé ar cheann de na rudaí nár chóir a bheith ag tuar go húdarasach mar cá bhfios againn cad é an tionchar a bheas, tá daoine ann ins an tuaisceart agus ba bhreá leo vótáil do Fhianna Fáil ba bhreá leo a bheith ag vótáil do pháirtí ins na fiche sé chontae is thig leo rud a rá gur vóta uile Éireannach atá ann so tchífidh muid cad é an tarraingt atá aige sin mar shampla do dhaoine i ceantair ar nós Iúr Cinn Trá nó ceantair ar nós Doire áit a bhfuil sé cóngarach go leor do Fianna Fáil agus don dearcadh atá ag Fianna Fáil i sciar den pháirtí so b'fhéidir ceantracha mar sin go rachadh sé ar leas an SDLP ach ní thiocfadh liom a tuar go húdarásach cad é an bealach a rachaidh sé ar a leasa nó ar a n-aimhleasa, ach faoi mar atá siad anois, tá siad buartha faoin toghchán ar an bhliain seo chugainn ag na comhairlí. Hmm. Agus beidh sé suimiúil freisin chun a fáil amach, ceapaimse, má tá líon suntasach daoine ina bhall de SDLP ag iarraidh a bheith ina bhall de Fine Gael nó Páirtí an Lucht Oibre sa deisceart, you know.
Bhuel, tá an baol sin ann i gcónaí agus sin contúirt a bhí ariamh ann, má chloíonn tú le dream amháin cailleann tú an dream eile agus bhí i gcónaí an SDLP, cheangail siad iad féin i gcónaí le Páirtí an Lucht Oibre ó dheas, sin an siúr-pháirtí a bhí acu. Now, dá rachadh siad ag Fianna Fáil. D'athródh sin rudaí as cuimse. Ní bheadh sé ina cairde ag lucht oibre, bheadh sé ina iomaitheoirí le páirtí an lucht oibre agus thiocfadh leis sin impleachtaí móra a bheith aige don pháirtí. Ach ar bhealach, I mean, tá, tá, tchí muid le Sinn Féin, tá, tá fadhbanna ann le bheith ag iarraidh páirtí a fhás i dhá stát atá iomlán difriúil óna chéile ar a lán bhealaí. So, níl mé cinnte go n-oibreodh sé iontach maith an cúpláil sin. a dhéanamh idir an SDLP agus Fianna Fáil. But cuirfidh sé muid ag caint go maith idir seo agus an bhliain seo chugainn, cibé ar bith. Aontaím, yeah.